Dzina langa ndine Maxwell Hanson Foster, kwinako mfunda wanga ndine mphiri, ufumu wanganso ndine mphiri. Mayi wanga atabadwa, abambo awo adanati mwana wamkazi akadzangobala mwana wamwamuna ndiye dzakhala mfumu chinyama, ndipo makolo anga alipo kale akuyendetsanso ufumu. Ndipo mu 1968 gogo wanga amene natulirana naye ufumu ananitsimiza ngakhale machoka ndili mwana wang'ono ndipita ku lilongwe iwo akulowa ufumu fowa ufumu agogo wangawo achinyama amene ndalowera ni ufumu wanga kuti nkhale chinyama anali samuel eliya chinyama pa ugrupu wanga 1998 ndinavala pa sukulu apo kunali munthu woti nachibadwire changa sinamuone kunali gule woti nachibadwire changa sinamuone fongati kunali zinyama zikuluzikulu zomapambana 20 zinachoka dera lonse lachama zina kwa gogo gwande kumene zina kwa ndunga kumene fo padalibe kunena kuti timasemphanapo ayi koma soka yakuti chikonzero wena zakudya temwene ndibodya kwina chilichonse fo anthu anali pa chisangalalo mwina ndamangotumizani kwina niba kumangona ali gule kwa kunali munthu kuti chibadwire changa chabwino navala kuna mafumu akamuna mafumu a president komanso ti mfumu wamba ayi kunali mzinda wochitsa manda guleso wochitsa manda ndiutsako lunyama zing'ono zing'ono zisingankhula ayi kunali gulitsa moti mitengo iyi zinthu zizangotha tsopano mitengo iyi monse muli anthu mwamba zinadzangosokonekera pompano mu- pa ugulupu pamenepopo kachiwiri nadzapanga tinadzangopanga chikondwerero eh, usakutiye nakavala pa 6 okutobala 2004 mwambo anakonzekanso mafumu onse tinadzapanga apo odzaonetsa malo amene ndavala pompa pa ground pa panali pa 6 novembala komanso kunabwera munthu komanso kunabwera gulu moti mwina ine pa mpandopo enanso alibondiona fo ngakhale pa gulupo atu anthu alibondiona amatero komanso apa sanandione fo kunabwera munthu osaneneka

pena mbachaso zimachitika kwacha kwacho musiku kwako zentani kuja yanga ta imeneja yonse chenjongulumiza ngati munthu mmodzi nkholeni inayo yamphamvu koma naisunthira dala nikupanga kuitsaso pang'ono ngati agogo asinyo chifirukwa gule wawo kwenkweni paya pakhombo ya sungu ampesa ali kwa nthundulala kumusi eh eya ndiye kwawo adake timatetezanso zina fwande ena amafuna ulowererapo pachizoni cholunga angai makhala paseri apapa kunyawonso gule kuti anatchuka kunoko koma nacho sandiona zina zake ana penapake khomo la munthu wamkulu simafunika choncho yani timayika pa khomo lomwe nyumba inu khakuti kume nkhole yanga niyise yakuti koma kwanga kuno ndotengera zimene zozo ndiye mmesa isanenera panopa ndimene ndasungiza kwacha kwanira osati yawo koma yanga ndithu nikuti kuti amafuna gule patseni kampata mudzaona atalikitika panopa ndizauzani nkhole ya chinyama kapanga soyo bwanji sokozara ina nkhole ndasiya kwa mdunga mphokona sowa kwa mdunga atana kubwera fo ndili ndagawagawa mwa azibale anga mwina ndi mwina eh. maxwell banda nankungwi amakhala munthu amene amapereka malangizo kwa namwali ya monga titikateko nankungwi alipo pawiri kugule wamkulu komanso mchimudzi wa azamba chitero ya monga mwafotokozera umaphunzitsa munthu miyambo yakugule wamkulu iyi ni nkhole iyi ni chidaye naye mwana akafuna ulowa kugule wamkulu ngati kholo lake lavomereza kuti mwana wanga akalowe timamutenga upita naye kunyawo kuja ndipo popita kuja ena amamanga nsalu mmaso onene opita naye mwana uja amanena kuti mwanayo mwanayo abwere abwere mwanayo mwanayo abwere abwere akatero mwana uja akalowa pamene amapezana nakulu kuti amphunzitse maphunzi maphunziro kugule wamkulu mwambo otukwana kulibe munthu amatukwana kugule wamkulu ni chamba chake ndithu cha iyeyo chotukwana koma gule wamkulu ni mwambo ndithu wachewa zotukwana zimakhala kuchokera kwa munthu amene akuphunzitsayo ni mwina ka bena wanthu ongolowelerapo amalowa ni zotukwana koma mwambo otukwana kulibe madambwe pamakhala osiyanasiyana monga ti pali dambwe la nyawu zachisawawa zomwezi pali dambwe monga zokhudzana za maliro limapezeka ndithu ndiye amati kwa akulu kumeneko two pali kasiya maliro kuli njovu Bena ama- ama- ama- akakhala kusiya maliro ngati kunjovu sunalowe supita kunjovu ya zimatheka zimenezi Eh, mawu ena ali apowonjezera achifanange siyo anthu ena kuli amatengekera kuti ni chinthu chopezerapo chinthu kapena cho umatukwana kapena chani koma gule sititukwana gule ni mwambo ndithu wachewa